n balima tunkaranke tv lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen salamu aleykum aw denkɛ n'aw balimakɛ jaje jara ni dɔw ko black lion dɔw fɛnɛ ko king jack ka bɔ tunkaranke tv sanfɛ n balimaw bi an bɛ yan nɔ tuguni tunkarankew ka kɛnɛ sanfɛ ka se ka dɔɔni fɔ aw ye ka se ka masala aw ye nka yanni an ka don kuma kɔnɔ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnenya ka se tunkaranke tv lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka foli kɛ ka se tunkarankew yɛrɛ ma olu mun sigunya ye an ka ko ye wa ka dugawu don kɛ ka se an faso ma ni o ye mali ye gɛlɛya mun bɛ mali kɔnɔ tɔɔrɔ mun bɛ maliyɛnw kan kɛlɛ mun bɛ mali la yarabi an bɛ ala deli ala ka ji suma k'a fura ye ala ka sabu ɲuman sɔrɔ a la balimaw bi ye don dɔ wɛrɛ ye bi an bɛ yan nɔ tuguni tunkarankew ka kɛnɛ sanfɛ bi an sigilen don mun de la an bɛna mun de fɔ aw ye mɔgɔ caman b'a yɛrɛ ɲininka i n'a fɔ aw b'a dɔn nin kɛnɛ in kan an sigikunya tɛ fɛn wɛrɛ ye ka se ka ɲɔgɔn bilasira ka se k'a yira ɲɔgɔn na erɛri mun bɛ an ka adamadenya tagabolo la o erɛriw an bɛ se k'o falen cogo di fɛn jumɛnw de bɛ yen n'an bɛ k'a kɛ n'a man ɲi mɛ an tɛ ka miiri a la fɛn mun n'a bɛ ka an bali an ka tagaɲɛ yɛrɛ la fɛn mun bɛ ka an yɛrɛ bali an ka adamadenya kɛcogo ɲuman na an bɛ sigi ka kuma o fɛnw de kan bi an bɛ yan nɔ tuguni nka bi an ka kuma bɛ tali kɛ mun de kan ni o ye an balimaw an bɛna dɔ fɔ an balimaw ye mun bɛ an faso la an b'an to o senfɛ an bɛ fitinin fɔ tungalamɔgɔw fɛnɛ ye mɛ bi ta in kun ye a bazi ye an balima mun bɛ faso la an bɛ ka kuma fɛn mun kan olu an balima mun bɛ faso la u ka se ka faamuyali kɛ o fɛn kan u ka se k'a dɔn u bɛ ko dɔw kɛ wagati dɔw la bɛɛ tɛ dɛ n'a fɔra u b'a kɛ a kɔrɔ tɛ ko bɛɛ b'a kɛ mɛ dɔw b'a kɛ o kɛwalew a bɛ mɔgɔ caman wɛrɛ mago sa a bɛ mɔgɔ caman wɛrɛ to a n'a balimaw ka tunu ɲɔgɔn na mɛ an yɛrɛ tɛ k'a dɔn ko an kɛwale bɛ ka nin fɛn suguw kɛ o ye mun de ye an balimaw caman bɛ yen bi u bɛ taa avantiri la tunga fɛ ala ma bɛɛ da k'i ka fɛn sɔrɔ tunga fɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ se ka yala u bɛ se ka baara sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ ala tɛ ni ala m'i da k'i ka hɛrɛ kɛ yɔrɔ min na i tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ o yɔrɔ la o balimaw camanw de bɛ tunga la minnu taara nafolo ɲini yɔrɔ la faso de kama faso ka hɛrɛ kama mɛ ala ma se ka u ka hɛrɛ kɛ tunga fɛ o dɔw bɛ taa san tan san mugan san bi saba u tɛ se ka segin faso la wa u tɛna segin faso la mun de bɛ o mɔgɔw bila nin kɛwale suguw la mun de b'a to mɔgɔw bɛ taa tunga fɛ ka dɛsɛ ka na i faso la mun de la bi an sigikun ye ka se k'o de ɲɛfɔ an balimaw ye n balimaw nin caman bɛ bɔ anw yɛrɛ de la anw minnu n'an sigilen bɛ faso la anw kama anw ɲɛsiranya kama anw da kama ani an tagabolo kama o b'a to an balima caman bɛ to faso la u bɛ eh, tunga fɛ u b'u ka diɲɛnatigɛ kɛ hali u tɛ ka fɛn sɔrɔ faso nali ka di u ye mɛ u tɛ se ka na a dɔw b'u to o la u bɛ sa u kibaruya bɛ tunun mɔgɔ t'a dɔn u bɛ yɔrɔ mun na mɔgɔ t'a dɔn u bɛ lahalaya mun na u balolen don u salen don mɔgɔ t'a dɔn u dɔw bɛ to o fɛ u bɛ sa balimaw ka d'a kan an balimaw caman bɛ yen bi fasow la ni i nana tunga fɛ ka taa so i ma fɛn sɔrɔ n'i taara i ni o mɔgɔ dɔw mana bila ɲɔgɔn na sini hali fɛnnin mana filen ni galama mana ci ɲɔgɔn na u b'a fɔ e taara i si bɛɛ kɛ tunga fɛ i nana ni mun ye fadensago i filanw i teriw i denɲɔgɔnw fɛn o fɛn taara tunga fɛ u ye nin kɛ u faso la u ye nin kɛ u faso la mɛ e nana ni mun ye n k'i bololankolon de sera an ma yan n ko an de ye muso furu k'a d'i ma n ko an de ye nin k'i ye kana n'a fɔ k'i b'i ka daga sigi an da la ubiyɛn a donna ta a bɔra ta balimaw nin ɲɛsiranya kama malo ɲɛsiranya kama jigilatigɛ ɲɛsiranya kama kunnadali ɲɛsiranya kama an balima caman bɛ yen olu bɛ to tunga fɛ gɛlɛya juguw la ɲani juguw la balimantanya la jigintanya la fo ka sa o kɔnɔna na u tɛ segin ka na u faso la balimaw nin yɔrɔ in na ne bɛ aw ɲininka o balimaya eseke nafolo b'a sɔrɔ wa eseke fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ mun nafa ka bon ka tɛmɛ balimaya kan mun ka di ka tɛmɛ balimaya kan wa n bɛ tila ka aw ɲininka tuguni i yɛrɛ n'i yɛrɛ bila nin mɔgɔw pilasi la eseke i yɛrɛ bɛ kɛ cogo di wa nin kɛwale jugu nin kɛwale mun miiribaliya kɛwalew nin bɛ ka an balima caman bila ka sa faso eh, tunga fɛ o tɛ na u faso la n balimaw nin yɔrɔ la ne bɛ tila ka segin ka ɲininkali kɛ aw la est-ce que mɔgɔ minnu bɛ nin kɛwale kɛ u bɛ u balimaw de fɛ wa u bɛ u bɛ nafolo de fɛ nin balima minnu bɛ sa nin kɛwalew nin tagabolow kɔnɔna na tunga fɛ k'a sɔrɔ se t'u ye u faso nege b'u la mais u tɛ se ka na malo sababuya ni kunnadali sababuya kama o balimaw n'olu kɛra miliyɔnɛriw ye tunga fɛ waribatigiw ye tunga fɛ balima kelen minnu b'u kunna da olu kelen de bɛ tila k'u ka nafolo i sago k'a la u bɛ tila k'a kɛ olu de ye mais n'u ma fɛn sɔrɔ olu u taara ɲini mun kama olu kelen ɲɛsiranya kama u bɛ dɛsɛ ka na mais est-ce que n'i ye nin ta ka analyser n bɛ ka kuma in fɔ bɛɛ kelen kelen k'i bila nin minɛn kɔnɔ ka tila ka miiri est-ce que fɛn bɛ yen tuguni na est-ce que balimaya a ma kɛ da ye wa teriyaw ma kɛ da ye wa sinjiya ma kɛ da ye wa o de la n b'a fɔ n ka kumaw kɔnɔ n ko tunkarankew jigi t'u la Tunkarankew ɲɛjɔyɔrɔ tɛ u la wa kuma da tɛ u bolo nin kɛwale ye tunkaranke joli joli de bali ka n'a faso la nin kɛwale y'a to tunkaranke joli joli de sara tunga fɛ wa nin kɛwale y'a to tunkaranke joli joli de bɛ tunga kɔnɔ hali bi o tɛ se ka na u faso la n balimaw fo an bɛɛ lajɛlen ka sigi ka miiri k'a dɔn k'a fɔ ko ala de bɛ mɔgɔ sɔn wa cɛ o cɛ bɔra faso la ka taa tunga fɛ hali tile kelen bilahi i bɛ se k'a fɔ de garisɛgɛ ye ala ta ye mais o tɛ fugari tunga ye jahanama di i bɛ nafolo ɲini jɔnya la i bɛ nafolo ɲini k'i ka hɔrɔnya k'a da duguma i su ka fisa ni mun ye o b'a tulon k'i la mais tunkarankew bɛɛ bɛ nin bɛɛ de traverser ka kɔngɔw muɲu ka siɲɛnaw muɲu ka dayɔrɔ juguw muɲu walasa u ka se ka fɛn sɔrɔ ka n'a di aw balima minnu bɛ u kɔ u faso la wa nin tunkarankew dɔw bɛ taa tunga la a man d'u ye ka taa mais u bɛ sigi ka aw mun an balimaw minnu bɛ faso la u bɛ sigi ka olu de lajɛ k'u fa ni baw lajɛ olu bɛ gɛlɛya mun na an bɛ se ka mun de kɛ ka se ka nin gɛlɛya falen u bɛ dusu ta hali ni ne ni bɛ to a la n bɛ taa ɲini ka se ka na n balimaw ni n masaw k'u bɔ gɛlɛya la mɛ o mɔgɔ min ye o bɛɛ lajɛlen ŋaniya ta ka taa diɲɛnatigɛ gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kan saya ni balo kan k'a bɛ fɛn ɲini ka n'a d'a ma mɛ n'o ma fɛn sɔrɔ ko jigila jigi jigi sigimɛ yɔrɔ tɛ u la fo aw a taara ɲinini la aw mun kama aw kelen ɲɛsiranya kama a bɛ dɛsɛ ka na n'an wulila tuguni an b'a fɔ ko an ye silamɛw ye n'an wulila an b'a fɔ ko an ye kerecɛnw ye ou bien an ye dɔ wɛrɛ ye mɛ ne bɛ aw ɲininka est-ce que ala ala yɛrɛ silamɛya kɔnɔ nin kan ka kɛ wa ala ye mun f'an ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balimaya tiɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sinji tigɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sinji fara i tɛ don ale ala ka arijɛnɛ kɔnɔ mɛ e min ko ko e ye silamɛ ye e kɛwale ye nin ye e balima dalen don tunga fɛ gɛlɛya la a faso nege b'a la se t'a ye a bɛ jɔnya la tunga fɛ mɛ a tɛ se ka na e sabuya kama e sabuya y'a to a n'a sinji tɔw farala e sabuya y'a to a n'a ba cɛla hinɛ o farala parce que a tɛ se ka na aw kama a tɛ se ka na aw ka kunnadali kama est ce que e tɛ sinji farala yan e tɛ balima farala yan est ce que e yɛrɛ k'i yɛrɛ ɲininka nin yɔrɔ in na n balimaw n'a y'a sɔrɔ e ni ala ka di o de la n b'a fɔ aw ye n ko an tɛ sigi ka miiri bilen an bɛ baara la don o don su fara tile kan gɛlɛya a bɛ ka juguya don o don an ka gɛlɛya bɛ ka taa ɲɛ don o don foyi tɛ ka bɔ a la wa baara bɛ ɲini k'an faga an bɛ baaraw kɛ baara min i t'a ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ mɔgɔ hadamaden bɛ k'a kɛ mɛ an de b'o baaraw kɛ nka an tɛ ka fɛn sɔrɔ an de b'o baaraw kɛ masibamakow olu de bɛ ka jigin an fasow la don o don an tɛ sigi ka miiri k'a fɔ ko ala tɛ tɔɲɔ mɔgɔ tɔɲɔla fɛ yan an tɛ miiri k'a fɔ ko ala tɛ balima farala fɛ yan an tɛ miiri k'a fɔ ko an bɛ tagabolo min kan ni an m'a bila an ni ala tɛ ɲɔgɔn fɛ wa n balimaw n'i y'a mɛn diɲɛ Mun de don n'i y'a mɛn hadamaden mun de don ala ye an da ka se ka hadamaden ni dafɛn tɔ bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na ka dafɛn tɔ bɛɛ lajɛlen bila an ka mara kɔnɔ ka tila ka hakili di anw de ma ko an ka sigi ka miiri ka ɲuman ni juguman dɔn k'o bɔ ɲɔgɔn na ka se ka baara kɛ n'a ye mɛ an tɛ miiri bilen mɔgɔ si tɛ miiri mɔgɔ wɛrɛ la mɔgɔ si tɛ miiri mɔgɔ wɛrɛ ka hɛrɛ la fo anw yɛrɛ wa an bɛ tila tuguni k'a kɛ i n'a fɔ an b'o balimaw fɛ hali bi ne sigilen bɛ yan ne bɛ nin kuma in na dɔ bɛ ye nin kuma in na a b'i kɛ manamana mɔgɔ ye au lieu k'u k'a lamɛn i bɛ ka fɛn min fɔ au lieu que i k'a lamɛn olu yɛrɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔw min b'i kɛ manamana mɔgɔ olu faso cilen don k'a sabuya kɛ nin siraw ye an bɛɛ bɛ gɛlɛya la k'a sabuya kɛ an bɛ ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ mais personne mɔgɔ si tɛ sigi ka miiri an ka gɛlɛya kun ye mun ye mun de bɛ an yɛrɛ tagabolo la ni an kan ka bila mun de man ɲi mun de ka ɲi balimaw an tɛna sigi ka kuma caya sabula mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ tunkaranke tv dɔn i bɛ tunkaranke tv tagabolo dɔn i b'a dɔn kuma tɛ yen an ma mun fɔ aw ye nka bi an bɛ tile mun na mɔgɔw mun bɛ ɲuman fɔ o tɛ lamɛn an bɛ tile mun na hali ala tɛ lamɛn baara man d'an ye mɔgɔ sɛbɛya man d'an ye wa balima fara sinji fara wagati dɔ sera an ka sigi an bɛɛ lajɛlen ka miiri k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ kelen tɛ se ka faso bɔ nɔgɔ la mɔgɔ kelen tɛ se ka du bɔ nɔgɔ la mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la wa an k'a dɔn k'a fɔ an balima minnu n'u bɛ ka taa nafolo ɲini tungaw fɛ ko ala ma bɛɛ da tunga kama ala ma bɛɛ ka hɛrɛ kɛ tunga la hali an minnu bɛ so caman bɛ somɔgɔw la mun u tɛ fɛn sɔrɔ e bɛ so fɛn t'e bolo mais dɔw bɛ so olu ye miliyari sɔrɔ k'u to so ni o de don est-ce que e yɛrɛ ye jumɛn ye i yɛrɛ questionner bani yani e bɛ dɔ fɔ dɔ ma ou bien e sabuya la e ɲɛsiranya kama ou bien lagosi ni fɛnw sabuya la dɔ dɛsɛlen don ka na faso la ko parce que a ma fɛn sɔrɔ a taara tunga fɛ ko parce que dɔ wɛrɛw ye tunga mɔgɔ wɛrɛw ye tunga hɛrɛ sɔrɔ tunga la mais ale ma hɛrɛ sɔrɔ nka e fana bɛ so mɔgɔ wɛrɛw ye hɛrɛ sɔrɔ so e ma hɛrɛ sɔrɔ est-ce que n'a y'a sɔrɔ baara de don i yɛrɛ questionner est-ce que nin yɛrɛ tun t'a sɔrɔ e kɛrɛfɛ yan mais ale dun ale bɛ yɔrɔ min na fa tɛ ba tɛ teri tɛ a t'a faso la diɲɛ tɔɔrɔ n'a fɛn sugu bɛɛ lajɛlen a b'o muɲu wa a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ aw de kama an tɛna kuma jɛya tunkaranke tv an b'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔfɛ wa n bɛ fɛ aw bɛɛ lajɛlen ka sigi ka miiri ka nin kɛ kuma ninnu ka question poser i yɛrɛ kunna ka i yɛrɛ bila nin mɔgɔw mun bɛ nin gɛlɛya sugu la k'i yɛrɛ bila u place la k'a lajɛ est-ce que nin tagabolow ka ɲi wa wa bɛɛ k'i yɛrɛ questionner parce que kuma kun tɛ n ka kuma lamɛn ka taa mais kuma an bɛ kuma ka kuma hadamaden hakilimaw de ye m'o de f'aw ye don o don an bɛ sigi ka kuma ka kuma mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ sigi ka miiri mɔgɔ min bɛ miiri ka se ka kuma k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ kuma in a kɛwalew bɛ ka kɛ wa tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa an bɛ kuma o mɔgɔw de ye n bɛ bɔ kuma kɔnɔ ni question de ye aw bɛɛ lajɛlen k'aw yɛrɛ questionner k'aw bila nin mɔgɔw place la k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ est-ce que an bɛ taabolo mun kan a ka ɲi a man ɲi wa yanni n ka bɔ kuma kɔnɔ m'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ Ni mɔgɔ o mɔgɔ abonnelen tɛ Tunkaranke TV la a ka taa abonner an ka chaîne YouTube la page Facebook Instagram TikTok ninnu bɛɛ lajɛlen na Tunkaranke an b'a fɔ ko mɔgɔw ka taa abonner an b'a fɔ ko aw ka taa an ka fɛnw partager an tɛ k'a fɔ ne kama a tɛ ka fɔ Tunkaranke TV kama mais a bɛ ka fɔ aw yɛrɛ de kama sabula an bɛ kuma mun fɔ a bɛ fasojɔ kumaw de don jamana tagaɲɛ kumaw de don wa kumaw ni an ye baara kɛ n'a ye hali an ni ala bɛ gɛrɛ o kama an b'a fɔ aw ka taa abonner walasa ni an ye émission kuraw bila aw bɛ se k'a sɔrɔ aw yɛrɛ ma wa aw bɛ se k'a partager aw balimaw aw bɛ mɔgɔ minnu fɛ aw bɛ mɔgɔ minnu ka tagaɲɛ fɛ aw b'a partager ni olu ye walasa u fana ka se ka ladilikan lamɛn ka se ka ladilikan fɛn tɔmɔ a kɔnɔ mun bɛ se k'u dɛmɛ k'u ka diɲɛnatigɛ dilan Tunkaranke TV an bɛ baara daminɛ dɔrɔn de la an yɛrɛ nakun ye fɛn mun ye an ma foyi daminɛ la fɔlɔ mais an tɛ se ka taa yɔrɔ si aw ka dɛmɛ kɔ sabula mɔgɔ kelen tɛ se ko la an bɛ kuma kuma in nafa tɛ wari ye n y'a fɔ aw ye wari tɛ se ka ne bila nin kuma in na sanu tɛ se ka n bila kuma in na fɛn mun bɛ ka ne bila nin kuma in na o ye n faso kanu n balimaw kanu an bɛ gɛlɛya mun na an bɛ se ka bɔ a la mɛ an bɛ bɔ a la cogo di fo an ka sigi ka miiri k'an tagabolo ɲuman ni juguman bɛɛ lajɛlen dɔn mun kan ka bila an k'o bila mun kan ka ta an k'o dɔ fara o kan halisa an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli mun na nin ne kun ye an ka jamukan ye bi ka se k'a lase aw ma an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ asalaamaaleykum